la Cadecom ndipo mu program ya lero tikutengera ndithu kuma DC mboma imeneli la Dowa komwe anthu ochulukirapo ndithu anakhudzidwa ndi madzi chaka chathachi nde ine langa dzina ndi Eric Norman Kwaila mu program uno ndithu ndili ndi anthu osiyanasiyana amene ticheze nawo kuti timve zambiri zokhudza ngozi zimenezi komanso project imene yabwera ndi ah, bungwe limeneli la Cadecom lomwe abwera ndi thandizo ndithu losiyanasiyana lofuna kuthandiza anthu amenewa nde kuyambira kwenikweni timve kuti zinakhala bwanji poyamba ndili ndi abambo mwina ndikudziweni wawo ine ndine Rufeo Flakisoni nachokera T/A Chakhaza mboma la Dowa Mu- mudzi weniweni mudzi Chijachi chabwino inu munali anthu amodzi amene munakhudzidwa ndi madzi amenewa mwina mungatifotokozere mwachidule kuti chinachitika ndi chani pa tsikuli eh, komanso kuti munakhudzidwa motani Ah, ineyo mmene nkhoza kufotokozerani nkoti mvula idagwa kwambiri ku Mponela ndiye kuchoka kwa madzi amenewo adabwera mwathithimule adatenga pafupifupi mtunda osachepera 20 meters m- m- kuchokera mphepete mwa dambo ndiye tidali mpologalamu yoti tizule fodya apano padapezeka bambo wena odatisiya odaundirika ndi madzi pamene tidakapeza obambo omenewo poti padakapezeka kuti mpachithawale koma odapezeka otamwalira chabwino tidzili kumeneko ndi mtsinje kapena madzi anangosefukira chabe Ah, madzi amenewo adangosefukira chabe chifukwa adatenga mtunda wautali umacho- amachoka cha ku Mponela uku chifukwa ndiko kudagwa mvula yayikulu kwambiri chifukwa kuno mvulayo idakhala ngati idakhala ngati yawoloka koma idagwa mochepera mvula ikagwa kwambiri amakhala oti ndithu amasefukirabe ndithu chifukwa mbewu za wanthu nzoti zidapitapita ndithu monga nazale zonse zidaundilika komanso amene ah, adayika chimanga kufupi ni kudutsira 20 meters iyo chimangacho nchoti chonse chidapita chidaundilika mwina pa kusefukira madzi kumene kumene kunachitika chaka chathachi zinakhudza mwina bwanji eh, ka ndi inu mabanja anu ngati a m'dera limeneli Mm, tidakhudzidwa tidali anthu ambiri ndithu ochulukirapo chifukwa Kasangadzi adakutiliridwa ndi minda mphepete mwakemo e, andiye kudapezeka kuti ah, minda imeneyo idatibweretsera njala khudzana ndi kuti chimanga chidafafwetsereka ngati mchaka chathachi ndiye mchaka chino kwapezeka kuti madzi ameneyo adzabwera pa nthawi yoti mvula sinoloke kwambiri kudapezeka kuti nazale zonse zidakokoloka chabwino eh, munataya anthu ochuluka motani kapena ndi amodzi omwewo basi Ah, amene atayidwa anthu songa chipili anthu 7 chifukwa chakukoka bereko kudapezekanso ina mitembo koma ngati pa mtsinjewo wachakhazapo pamene tidafesa fodyapo padakapezeka kuti tidata- tidataya munthu umodzi koma winayo tidampulumutsa adapita ku chipatala chabwino nde taona bungwe limene la cadecom eh, mothandizidwa ndi bungwe la misio austria uh, kuthandiza ndithu ndi chimanga komanso zinthu zina zofunikira mwina zikukhala mpoyambira inu mwina mawu anu nkukhala otani ku bungwe limene la cadecom pa zimene akuchitirani Mm, ifeyo tikuthokoza kwambiri chifukwa potilikiza kuti chimanga ichi chili thandizo ngati mvula ingapitirire mwe tikhoza kupeza kosowa mbewu kuti ifeyo tikagome chabwino mwina nkutheka kuti muli ndi mawu oti otsiriza mwina funso ndayiwala kukufunsani koma mukanakonda mutafotokoza eh, kuti pa wailesi ya pompano pakufunika ngati kuti ah, titapeza mabungwe ndi mayiko kuti mwina pakhalepo gamu ndi thandizo limene akhoza kutithandiza kuchokera pa vuto limene takumana nalo chifukwa kutayika kwa miyoyo ya anthuko nzoti tonse tili wodandaula pa nthawi imene- pa nthawi inoyi tathokoza zikomo
kupitira ndithu ndi programu imeneyi imene akutipatsira ndithu ndi abungwe lija la cadecom ndi thandizo lochokera ku misio austria apa tsopano ndakumana ndi abambo ena mwina abambo tikudziweni ine ndine william mkanire kuchokera ku mudzi wa chiwawe kuno ku madisi choyambirira mwina tidziwe kuti nanunso mwina kumbali yanu munakhudzika motani ndi ngozi imene inakufikani yogwa mwadzidzidzi ineyo mvula itabwera yamphamvu idako- idakokolola chimanga chonse kusesa chonse m'munda mwanga ndiye chimene chandipatsa dandaulo ineyo kuti nasowa mtengo wogwira pakuti nanga si chakudya ndi moyo kubweranso nyumba mphepo imachita kusasulanso nyumba ona kuti ndisowe ndi msasa wakuti kutani kukozanso nyumba motero kuti vuto limeneli eh, lanivuta kwambiri ya chabwino mwina mumangodalira mbewu yokha yachimanga kapena mu mu nthawi imeneyo mwina kuti panalinso zinthu zina eh, ngati kudimba nali- nazalakonso chimanga nazalakonso nyemba zinthu zidatani zidakokoloka nazalakonso kabichi kuli kuti madzi adasesa kulenga simpaka khwawa choncho ndithu ndikuti mvula inafika yambiri kudera limeneli e, mvula inagwa yamphamvu kwambiri kotero kuti mdambo kuyamba nkuyamba madzi adangodzadziratu mpaka mmakongono ndi mukuona kuti mwina kusowekera kwa chimanga ndi msasa kwakukhudzani mwina motani kwa moyo wa tsiku ndi tsiku zimene zandikhudza pakuti nanga si ndili ndi khomo ndili ndi ana ndi ana kumakhala moyo zizi kumasowa chakudya komanso ndi zambiri zimene zakachita kuti kuti- kuti mwina ngadatha mwina kukagula chovala ndikulephera koma tsopano apapa kumakapezeka ndi kuti ni mavuto okhaokha basi kuti teye kugulako chakudya ndi vuto limene lanikhudza kwambiri ya kotero kuti madera kuti limene ndazera chimangacho magomeza kuti napeza poyambira Pa- panopa vuto madzi amphamvu adaononga ndithu ndithu chabwino ndiye pano bungwe limeneli la Cadecom lakubweretserani ndithu thandizo limene akhristu osiyanasiyana eh, mu archdiocese ino komanso eh, thandizo lina lachokera ku Missio mdziko lija la Austria limene eh, ndithu abweretsa losiyanasiyana kuphatikizapo chimanga muona kuti thandizo limeneli limene mwalandira likuthandizeni motani kupita chitsogolo ine ndili wonyadira pakuti ndinalibe kalikonse apa napeza poyambira ndikuthokoza kwambiri mwina mungokhala ndi mawu othokoza mwina kubungwe limeneli komanso akhristu ena onse ineyo ndikuthokoza kwambiri pakuti nalibe poyambira pena paliponse kubungwe limeneli la- la- la- la ku australia ndikuthokoza kwambiri chifukwa chakuti landipatsa thandizo lachimanga komanso pophatikiza akhristu azanga ndikuthokoza kwambiri polandira thandizo limeneli chabwino nde mumawu awo pa zochitika zimenezi anakulangizani kuti mwina azibambo mmachulukira kuthamangira kugulitsa katundu nkumakamwera bibida muonetsetsa kuti wakuthandizani motani mwina banja lanu katundu ameneyu kuti mwina zimenezi zisachitike ineyo pamenepapa ndionetsetsa kuti chakudya chimenechi ana anga apeze chakudya osati kupangitsa chibwana chifukwa thandizo limeneli nilosowa thandizo limeneli ena silinawafikire koma ine landifikira monga mmodzi mwa akhristu azanga tiliyamikira kwambiri kuno ku Madisi chabwino nde tinamvanso kuti amapeza kuti anthu mwina ali ndi njinga komanso ali ndi mathandizo okwanira koma pali ena amene mwina akusowekera kwambiri thandizo koma ali kumamidziko nde pamene- pamakhala ngati kati kachikhalidwe eh, kokhala ngati kodzikonda mwina zimenezi zikuchulukira motani kuno ku Madisi zimenezi enadi alipo anthu amakhala ndi moyo wodzikonda kuti zimene apeza zimenezo ziyenere iwo okha osafuna kuti athandize kwa ena osowa mavuto amene akunoko ena ali nawo koma ngati mkhristu safunika akhale moyo wotero yayi chabwino tathokoza mwina kukhala ndi mawu omaliza
Ah, mawu omaliza ineyo monga mwa Khristu- ngati mmodzi mwa akhristu azanga ndili wothokoza kwambiri bungwe limeneli potigawira chakudya mtsiku la lero tikuti zikomo kwambiri kotero kuti pakhala kuti mwayi wina wapezeka ife ndife ovutika zedi kuno tikusowa thandizo kuno ku Madisi zikomo chabwino amenewo ndi mmodzi amene apindula nawo komanso amene anakhudzidwa pakusefukira kwa madzi banja pa timvenso kwa ena omwe apindula nawo ndi thandizo limeneli kuchokera bungwe lija la cadecom ndine flaviano binalisoni ine uthokoza kwanga nkosayamba zomwe zimanisowa ine zimene zanipezekera moti panopa ndili mchisangalalo chachikulu zedi pa zimene wanikonzera mulungu nanzathu otisokolera mtendere umene nyengo ndiye nzowawa kwambiri moti pali panopa ayi zovuta zedi kugwira apa mtengo wosagwira utele yayi zosayambako kwa ine yayi koma apa pokhapa nalemekeza kwambiri zikomo kwambiri e ngozi kunyumbaku makamaka kukhudza nkhani ya mphepo ineyo idaniwonongera nyumba kunisasulira denga moti panopa ndili pa masasa yayakulu nilibe nyumba yabwino yokhala ayi kuthokoza kwanga kumeneku nkoti upitilire kwa kwa kuthokoza kwanga mwanithandiziramu opitilize kunithandiza ine zona upitilize kunithandiza ine nkuthokoza kwanga chifukwa zinthu ngati za mtundu zimasowa iye tithokoze amenewo ndithu ndiwopindula nawo nanga mfumu wa derali tiyamve nawo kuti akutinji choyamba mwina tiwadziwe Ah, ine ndine senior group chimanda amene ndili nduna ya gogo senior chief chakhaza Ah, mu dera lino kuli alimi ndithu okwanira koma vuto lalikulu ndi kagwedwe ka mvula mvula sinagwe bwino kunali ng'amba yochuluka kotero kuti anthu sadathe kukolola moyenerera anakolola koma ndikuti amafika may june chakudya icho chinatha kotero kuti kubwera kwa bungweli tathokoza kwambiri ndipo mwaonanso kuti anthu ali ndi chimwemwe kusonyeza kuti ali pamavuto kusapeza chakudya kwapereka vuto lalikulu maka pa nkhani ya chitukuko chifukwa chonena kuti anthu akamakhala ndi chakudya ndi gawo limodzi la chitukuko kudera kukasoweka chakudya ngakhale chitukuko sichimayenda kotero kuti mwina pali ntchito zakusukulu zitukuko zosiyanasiyana olo kuti apite kuminda kwawo kumene chifukwa cha vuto la njala akulephera kumagwira ntchito zakumunda m'malo mwake akuvutika kumakagwira maganyu chimene chopereka chiopsezo kuti chaka chinonso kukhala njala pa wiki munthu alipita kumunda kwake kamodzi masiku ena onsewa akukhala maganyu nde zimenezi zoperekanso chiopsezo china cha njala ine ngati amene ndikutumikira gogo senior chief chakhaza komanso eni ake achakhaza ndiwothokoza kwambiri bungwe la cadecom pa zimene lachita kuti lagawa chakudya komanso likuniphala nambala ija apereka ija ndi yayikulu kwambiri 250 anthu alandire chimanga mafuta ophikira nyemba nambala ija ndi yayikulu komanso 250 anthu alandire likuniphala imeja nambala yayikulu ndiye kuti tutengera kuti amene apeza mwayi wa chakudya mtsiku la lero ndi anthu pafupi 500 ndiye kuti ndi chinthu chotamandika kwambiri kotero kuti tinalopempha kuti ngati kungatheke popeza chaka chino mvula yabwera mochedwa pano payagwa kumene ndiye kuti njala ifika mpaka na april anthu adakalibe chakudya kotero kuti ndiwothokoza kwambiri ndi thandizo latigwira pakati tikadapempha kuti amene amathandiza atapitiriza kutithandiza nakumva momwe munakamba za zokhudza kusefukira kwa madzi kuti ena anamwalira ya kunoko vuto limene linalipo ndi ng'amba komanso mvula imagwa yamphamvu kukokolola mbewu zonse kudambo ndi kuminda kupititsa kudambo kotero kuti kunalinso mphepo ya mkuntho matalala zimene zaphanso mbewu zoti zinamera kale chimenechi ndi chimene chiopsezo chimene panopa alimi ndi anthu onse achipeza ine tathokoza kuyankhula kumeneku ndithu kwa amfumu a dera lino kuno ku madisi tsopano bwanji timveko kuchokera kwa mlembi kapena kuti secretary wa arkepiskopi wa archdiocese ino ya lilongwe bambo charles phiri omwe anatumidwa ndithu ndi ambuye arkepiskopi amene kuti adzatsogolere ndithu mwambo umenewu ogawa katundu kuno ku madisi parish choyambirira tikudziwa kale kuti mpingo uli ndi ngodya zosiyanasiyana sumangoyang'ana anthu ku uzimu kokha komanso ku moyo wathupi choncho podziwa mmene dziko likuyendera uh, globally za nyengo mmene zikuyendera kuti kunonso ngati malawi we are affected ndi ngati mpingo tinakhala pansi ndikuona kuti kuti tingathandize bwanji anthu akuno amene akhudzidwa kwambiri ndi ng'amba ah, komanso ah, kusintha kwa nyengo ah, ndi ikonomi imene ikuyendera mdziko muno ndi kudzera mu chithandizo chimene tinalandira kuchokera ku Missio Austria ndimene tinakhala pansi ndikuona kuti anthu a ku Dowa tiwathandize munjira imeneyi pakuwapatsa choyambirira ah, chakudya kuti athandizike njala imene ilipo pano kachiwiri kuwathandiza ku njira zamakono za ulimi kuti akhale okhazikika pa ulimi wawo. Uthenga wakulu umene Ambuye George Tambala ali nawo kwa anthuwa ndi wakuti zimene zachitika kuno, chithandizo chimene talandira kuchokera kunja achione ngati chikondi cha Mulungu. Mulungu amadzera mwa anthu osiyanasiyana kuti atikhudze ndi kutisintha. Ndi pa nthawi ino Mulungu wadzera kwa ah, anzathu amenewa aku ah, Missio Austria kuti awakhudze anthu kudzera mu chithandizo chimenechi choyambirira chakudya komanso ulangizi ndi ndondomeko za malimidwe amakono iyayi, tathokoza amenewo ndi bambo Charles Phiri kufotokozapo ndithu zambiri zokhudza thandizo limeneli limene laperekedwa ku Madisi Parish apo bwanji tichezeko ndi mlangizi wamkulu ku bungwe limeneli la cadecom a madalitso chilalire kuti tidziwe zambiri zokhudza thandizo limeneli maka kuno ku Madisi Parish komwe akuthandiza Ah, monga tikudziwa kuti chaka chatha cha 2024 dziko lino linakumana ndi nyengo ija imene imatchedwa kuti el nino imene inapangitsa kuti maboma ambiri malawi muno 23 akhudzidwa asakolole chakudya chokwanira ndi president wa dziko lino anapanga declare kuti kuli njala maboma amenewa 23 pamodzi mwa maboma amenewo ndi Dowa ino imene mabanja osachepera 100,000 akhudzidwa ndi njala ndi ngati mpingo ngati bungwe tinakhala pansi ndi kufunafuna kupemphapempha kwa anzathu am'mayiko ena thandizo loti tidzathandize anthu so tili kuno leroli ku Madisi Parish kumene anthu ena mokhudzidwa tikuwathandiza ndi uh, chakudya so leroli kuno ku madisi tikupereka uh, 20 kilograms ya chimanga 5 kgs ya nyemba 2 liters ya mafuta komanso 5 kgs ya likuni phala kwa mabanja okwanira 250 yeah so uh, kupatula kupatula thandizo limene tikuwapatsa leroli uh, imene ndi tikawapatsa chonchi sitidzawapatsanso mu project iyi koma mbali ina ya project iyi ndiyonena kuti uh, tikhalanso tikuwathandiza mu maphunziro am- akalimidwe kabwino komanso kuwathandiza ndi zipatso mitengo ya zipatso kholowa wa chinangwa chimene chiwathandizire kuti adzathe kukhala ochilimika nthawi ina akadzakumananso ndi nyengo ngati imene takumana nayo komano leroli mphatso zimene tikuwapatsazi ah, chimanga mafuta ophikira nyemba tikuona kuti kwa masiku angapo ah, akhaza- a- apeza chakudya choti chiwathandizire kuti pamene akukayamba kugwira ntchito ina imene tikunena kuti yopitirirayo adzakhala ali ndi mphamvu mwawo Eh, pali anthu ena amapeza kuti ngoti ngodzichilimika okha ali ndi zinthu zilizonse mmapeza kuti akufunabe thandizo muwayika njira zotani zoti mwina zithandizire anthu oyenerera eh, mu project ngati imeneyo makamaka kuno ku Madisi so poyambira kwenikweni tinagwiritsa ntchito machi- ma- nthambi za mpingo zimene ndi ma ah, akulu ampingo komanso ma azigulupu athu kuti apite m'mudzi asakayang'anire mpingo koma akayang'anire kuvutika kwa munthu aliyense akuvutika komabe mmaona kuti ah, anthu olumala anthu amene ali ndi banja apo wa- wamkulu ndi mwana kusamalirana anzake uh, anthu osaona ndi ena onse amene akuvutika kuti sang- alibe kuthekera kuti angadzipezere chakudya koyambirira ndi amene timayang'anira kenako ndikumakwera mmwamba kuyang'ana mwina amene alipo ambiri ndi ena otero so tinapereka njira tsatanetsatane kuti uh, mtsogoleri wa mpingo akapita kumudzi akayang'anire zimenezo osati zina chabwino mwina uthenga umene mungapititse kwa anthu ngati amene amene amapeza kuti mwina akuthamangira kuphangira e, momoti akuona kuti neba mwina ngoti ngovutika alibe kanthu ungakhale wotani Uh, uthenga umene tinganene ndi wachikondi anthu ife tiyenera tikhale anthu achikondi uh, tisakhale ndi mtima kuti zonse zikhale zathu mzathu akuvutika ife tifuna kuti titenge chimene chikanathandiza anzathu kupeza chakudya kuti chikhalenso chathu uh, pamenepo sitikupanga bwino uh, tiyenera tikhale anthu achikondi ifeyo ngati mpingo Uh, Caritas imatanthauza chikondi tiyenera tiwathandizire anzathu kuti athe kupeza zakudya zimene ifeyo tili nazo kale tisaphangirenso kuti tite- titenge zonse zikhale za ife koma tikhale ndi mtima wachikondi tiwakonde anzathu monga ifenso timadzikondera ndi mmene uh, mpingo komanso yesu khristu mpulumutsi wathu amatiphunzitsira chabwino eh, ndiye taona kuti pali magulu angapo amene ali opindula taonapo ena olandira phala ena olandira eh, chimanga eh, ena olandira makamaka nkhani zokhudza mitengo ndi zinthu zoti zokhalitsa zimene zidzapeze kuti zathandiza eh, kutsogolo kuno Koma kwenikweni project imeneyi muona kuti ithandizire motani kuti eh, idzapeze kuti mwina yapangikanso nthawi ina kuti mwina thandizo labweranso kuti mwina isakhale once off monga tinena muja kuti anthu ovutika ndi ambiri ndi uh, Madisi parish inachiona cha nzeru kuti zitero komano chimene chi- chi- chi- chikuchitika kwambiri ndi chonena kuti uh, kubanja kumene akula- ali ndi ana onkomba phala ndi kumene kumapitanso likuni phala koma kubanja kumene anthu ake ndi akuluakulu okhaokha kumangopereka nyemba ah, mafuta ophikira ndi chimanga ndi mmene tapangira komanso anthu ena amene akupanga benefit a- a- adzapindule ndi mbewu ya zipatso amene ajawo toyang'anira kutsogolo kuti amene ajawo akachita bwino ah, adzakwanitsa kukhala ndi zakudya zosiyanasiyana ma- za magulu osiyanasiyana ngati chinangwacho komanso ah, mbatata ndi zipatso zimene tikwa- tiwapatse tiwapatsa nthochi tiwapatsa mango amene amabereka ah, mu zaka zosakwana zitatu nthochi imabereka mu zaka zosakwana ziwiri within chaka chimodzi imakhala kuti yabereka so tikuyang'anira kuti ah, pamene tapasa chakudya chochepa komabe akalandiranso mbewu akhala ndi ah, kuthekera kodzakhala ndi chakudya chokwanira ah, kutsogoloko okay. so ah, mawu akulu ndi amene ah, timawuza anthu ndi onena kuti project imeneyi ya yolima imene tikufuna tiaphunzitse kalimidwe kamakono imene ikuwapatsa kuthekera ikuwapatsa mbedza osati nsomba imeneyi aigwiritse kwambiri chifukwa imene ikupereka chiyembekezo kuti akachita bwino ah, anthu amene akuthandiza ndalama adzatha nokuona zipatso za ah, thukuta lawo zipatso za ndalama yawo imene inabwera ku malawi kuno mwakutero adzatha kupezanso mwina anzawo ena oti athandize kuonjezera thandizo mwina kudzera mu kuonjezera ndalama kapena kuonjezera anthu amene akuthandizika mu project imeneyi so mwina uthenga othokoza uthenga othokoza kupita kwa uh, aepiskopi athu amene ataona kuti mdziko muno muli vuto anatuluka kupita kunja komanso ukupita kwa Missio Austria imene inamva kuyitana inamva kulira kwa amalawi kudzera kwa uh, archiepiscopi a Lilongwe archdiocese olemekedzeka ambuye George Tambala kuti kumalawi kuli vuto ndipo atithandiza tiwathokoza kwambiri a Missio Australia chabwino tathokoza mr chilalili zikomo kwambiri zikomo pamenepo ndi pamtsiriziro pa programu yathu imeneyi ya padera imene akutithandiza ndithu abungwe lija la cadecom kuchokera thandizo la missio austria ine langa dzina ndi eric norman kwaira kuchokera kuno ku Madisi parish